Ife a Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno.
nkhani yathu yoyamba mtsogoleri wa dziko lino professor arthur peter mutharika wati pakufunika kugwirana manja ndi mayiko komanso mabungwe ngati world bank pofuna kuthana ndi mavuto amene dziko lino likukumana nawo dziko la malawi likukumana ndi mavuto monga njala kusowa kwa mafuta a galimoto ndalama zakunja ndi zina zambiri mtsogoleri wa dziko linoyu amalankhula izi ku mtunthama state lodge mu mzinda wa lilongwe pamene amakumana ndi wachiwiri kwa mkulu wa mtsogoleri wa bungwe la world bank mchigawo chakummawa komanso kummwera kwa africa a ndiame diop zambiri mu lipoti ili Poyankhula ku nyumba ya boma ya Mtunthama mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakumana ndi wachiwiri kwa mkulu wa mtsogoleri wa bungwe la World Bank mchigawo cha kummawa komanso kummwera kwa Africa a Ndiame Diop, President Mutharika wati boma lake lachilimika kukhazikitsa ndondomeko zothana ndi mavuto akuluakulu omwe akusautsa dziko lino monga njala, kusowa kwa ndalama zakunja, kusowa kwa mafuta a galimoto, fetereza ndi zina pofuna kuthetsa umphawi. Kumbali ya njala, mtsogoleri wa dziko linoyu wayamira bungwe la World Bank lomwe lalonjeza kuti lipereka ndalama zokwana 45 miliyoni US dollars zomwe akuti zithandizire dziko lino kuti lipeze chakudya. Mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma lake lakhazikitsanso mfundo zothandiza kukweza ntchito za mafakitale, za migodi komanso zoteteza miyoyo ya anthu ovutikitsitsa kuti asapsinjike kwambiri ndi mavuto azachuma omwe dziko lino likudutsamo. Ndipo pothirira ndemanga pa zomwe walankhula mtsogoleri wa dziko lino, nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha yati mtsogoleri wa dziko linoyu wafotokoza mwatsatanetsatane mfundo zomwe boma likuchita zomwe bungwe la World Bank lingathandize kuti zinthu ziyambe kusintha. A President mawu awo anali opempha World Bank kuti uh, kumalawi kwathu kuno kuli mavuto angapo oyambirira ndi eh, timati ma 4f ngati eh, nkhani ya chakudya that's food tilinso ndi vuto la mafuta fuel komanso fertilizer and forex um, am- ama- amapempha a world bank choyamba kunali kuwathokoza chifukwa world bank atithandiza uh, ndi 45 million dollars pa nkhani ya chakudya ndiye amapemphanso kuti mwina atawonjezerapo pang'ono chifukwa ndalama zambiri tikuzifuna ndi pafupi 220 million dollars of course madona ena akutithandiza koma anapemphanso kuti ngati angathe kutithandizabe ngati kungakhale kotheka atithandize komanso anawasimikizira a world bank kuti iwo ngati president akuziwa mavuto amene malawi akukumana nawo anakambapo nkhani ya ngongole zimene boma lili nalo akambanso ah, nkhani ya mmene mwina anthu akuvutikira mwina kukwera kwa zinthu kusowa kwa foreign exchange komanso kusowa kwa fertilizer ndiyo ngati president awasimikiza a world bank kuti achita chotheka kuti mavuto amene amalawi akuwawo- a- akwa- peza panopa awathese. Ndipo m'mawu awo, a Ndiame Diop alonjeza kuti bungwe la World Bank lipitiriza kuthandiza ntchito za chitukuko zomwe boma la Malawi lakonza kuti zithandize kuchepetsa mavuto a zachuma omwe likukumana nawo. Iwo ati mwa zina, chidwi chawo chili pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za magetsi kudzera ku thandizo lomwe apereka ku Mpatamanga komanso bungweli ndi lokonzeka kulimbikitsa ntchito zomwe likuthandiza kale dziko lino monga zokweza ulimi komanso miyoyo ya anthu ovutikitsitsa kupatula kukumana ndi mtsogoleri wa dziko lino a diop akhalenso akukumana ndi nthumwi zosiyanasiyana monga akuluakulu a boma komanso kuyendera zina mwa ntchito zomwe bungwe la world bank likuthandiza mdziko muno doreen sonani mbc lilongwe ndipo wachiwiri kwa wamtsogoleri wa bungwe la world bank mchigawo chakummawa komanso kumwera kwa africa a ndiame diop wati ali ndi chidwi chofuna kudziwa momwe ntchito yomanga malo ophikira magetsi a mpatamanga ikuyendera bungwe la world bank likuthandiza malawi pa ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo kumanga malo ophikira magetsi a mpatamanga ntchito za ulimi za shire valley transformation project ntchito za agcom mwazina. A Diop ati ulendo wawo uthandizira kuunika momwe ntchito zachitukuko zikuyendera komanso kuunika momwe bankiyi ingathandizire dziko lino pa chitukuko. Ndipo nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha ati ndokondwa ndi kubwera kwa mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la World Bank a Ndiame Diop.
Cholinga cheni cheni afuna kumana ndi apresident athu a professor Peter Mutharika afuna aziwe kufa ango ango yamba kumene ngati president wa dziko lino afuna aziwe kuti mapulani awo ndi otani um, komanso akambirane kuti World Bank ingathandize pa mapulani awo angathandize bwanji cholinga choti mwina economy yathu ikhale ikuyenda bwino
Dziko la Malawi lachita nawo mwambo omwe maiko akukumbukira komanso kulemekeza asilikali amene anamenya nawo nkhondo pa dziko lonse lapansi. Mwambowu wachitika mzigawo zonse za dziko lino. Wachiwiri woyamba kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr Jane Ansah anayimira mtsogoleri wa dziko lino pa mwambo umene unali mu mzinda wa Lilongwe. Yamikani Simutowe anali komweko ndipo walemba lipoti.
Mwambo wa Poppy Day waonetsa kufunika kwa mtendere komanso umodzi pomwe akuluakulu a boma, a zipembedzo, akazembe oimira maiko ena ku Malawi ndi ena ogwira ntchito zosiyanasiyana anabwera pamodzi kulemekeza komanso pereka ulemu kwa asilikali omwe anamenya nawo nkhondo za padziko lapansi. Mwambowu umalemekezanso asilikali a mdf omwe anaphedwa akugwira ntchito yawo yoteteza ndi kulimbikitsa mtendere m'maiko ena

umayamba nthawi ikangokwana 11 koloko m'mawa. Aliyense anali ataima pamalo ake kutatsala pang'ono kuti nthawi ikwane 11 koloko. Ndipo nthawi itakwana 11 koloko asilikali anaphulitsa mzinga, kenako anthu onse anakhala chete kwa mphindi ziwiri mzinga wachiwiri usanalire. Kenako mwambo woyala nkhata unatsatira ndipo yemwe anayala nkhata yoyamba ndi Dr. Jane Ansah, kenaka panabwera mkulu wa mdf, a George Jaffu ndi mkulu wa Malawi Police a Richard Luhanga. Ena omwe anayala nkhata pa malowa ndi sipikara wa nyumba ya malamulo a Sameer Suleman, mkulu wa mabwalo a Rizine Mzikamanda, nduna ya chitetezo a Chimwemwe Chipungu, mlembi mu ofesi ya president ndi nduna a Justin Saidi, mkulu wa bungwe loyang'anira asilikali omwe anapuma pa ntchito a Henry Odillo, akazembe oimira maiko ena ku Malawi komanso nthumwi zoimira Lilongwe City Council, Malawi Red Cross Society and St John's Ambulance Association mwa ena. Asilikali 10 miliyoni mwa asilikali oposa 65 miliyoni omwe anamenya nawo nkhondo yoyamba akuti ndi omwe anaphedwa, pamene asilikali oposa 100 miliyoni ndi omwe anamenya nawo nkhondo yachiwiri ndipo 25 miliyoni ndi omwe anaphedwa pa nkhondoyi. Mwambo wa chaka chino wachitika patatha zaka 107 kuchokera pomwe nkhondo yoyamba inatha m'chaka cha 1918 ndipo patha zaka 80 kuchokera pomwe nkhondo yachiwiri inatha m'chaka cha 1945. Yamikani Simutowe, mbc Lilongwe.
ndipo mu mzinda wa mzuzu wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a enoch chihana ndi amene anayimira mtsogoleri wa dziko linoyu anthu ogwirira ntchito zosiyanasiyana komanso a bizinesi anafika mwaunyinji kuti adzaonerere mwambowu chisomo manda wafika ndi ripoti mwambo wokumbukira asilikali omwe anataya miyoyo yawo pa nkhondo ziwiri za pa dziko lapansi ndi nkhondo zina wotchedwa poppy day m'Chingelezi umachitika pa 11 Novembala chaka chilichonse. Koma kuno kwathu ndi maiko ena omwe ali pansi pa bungwe la Commonwealth akumbukira tsikuli pa 9 Novembala. Monga mwa mwambo wake, pamene nthawi imayandikira 11 koloko, galimoto zonyamula wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana zinafika pa Mzuzu Upper Stadium ndipo pamene nthawi imati 11 koloko,

ngati chikumbutso kuti nkhondo yoyamba ya padziko lapansi inatha nthawi ya 11 koloko m'mawa. Kenaka panali mphindi ziwiri zachete kukumbukira asilikali ndi anthu omwe anamwalira pa nkhondozo. Ndipo mwambo woyala nkhata unatsatira. Oyamba kuyala nkhata anali wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino, a Enoch Chihana. Kenaka akuluakulu ena oyimirira magulu a anthu osiyanasiyana anatsatira. Utatha mwambowo panali mwambo wa mapemphero pamene a mipingo anapempherera asilikali m'dziko muno komanso kuti dziko lino lipitirire kukhala la bata ndi mtendere. Koma kodi n'chifukwa chiyani amati Poppy Day? Poppy ndi mtundu wa maluwa omwe itatha nkhondo yoyamba anamera pa manda a asilikali ku France ndi ku Belgium. Izi zinachititsa kuti tsiku lokumbukira asilikali omwe anatisiya pa nkhondo ziwiri adzingolitchula kuti Poppy Day. Kuchoka m'zaka za ma 1918 mpaka lero, tsikuli likupitirirabe kukumbukiridwa ndi mayiko omwe ali pansi pa mgwirizano wa mayiko a Commonwealth padziko lonse lapansi. Chisomo Manda, MBC News.
mzuzu nduna yoona kuti pasamakhale kusiyana pa ntchito pakati pa amayi ndi abambo ana anthu aulumali komanso chisamaliro cha anthu mayi mary navicha anayimirira mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika pa mwambo wa chikumbutso ku zomba kumene kunasonkhana anthu osiyanasiyana mercy zamawa wafika ndi ripoti
Pamwambo wa Chikumbutsowu panalira lipenga laulemu komanso panachitika mwambo odzala nkhata popereka ulemu kwa asilikali omwe anafa akumenya nkhondo zikuluzikulu ziwiri zomwe zinachitika pa dziko lonse. Mayi Navicha omwe anayimira mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika Ndiwo anayamba kuyala nkhata pamalopa ngati chizindikiro chowakumbukira asilikali omwe anamenya nkhondowa komanso kusonyeza kuyamika kwa dziko. Mwa ena omwe anayala nkhata pamalowa anali wachiwiri kwa sipikala wa nyumba ya malamulo mayi Esther Jolobala omwe anayimilira sipikala wa nyumba ya malamulo a Moses Kunkuyu anayimilira mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma, ndipo Awadi Temwe anaimilira mwa asilikali akale omwe anamenya nkhondo mwa ena. Atsogoleri osiyanasiyana a zipembedzo zosiyanasiyananso anatsogolera mwambowu ndi mapemphero opemphelera dziko kupemphelera utsogoleri wa dziko lino komanso kupemphelera asilikali omwe anamenya nkhondo ndi ena omwe akutumikira dziko panopa. Mapempherowa analunjika kwambiri za kufunika kopitilira kwa mtendere m'dziko muno kulimbikitsa kulimbikira ntchito komanso kugwira ntchito mwaukadaulo ndi modzipereka. Patha zaka pafupifupi 107 pamene anthu padziko lonse kuphatikizapo dziko la Malawi lakhala likupereka ulemu ndi kukondwerera kudzipereka ndi nsembe yomwe asilikaliwa anaipereka pomenya nkhondo zikuluzikulu ziwiri za padziko lonse. Mercy Zamawa, mbc, Zomba.
nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko muno yachenjeza amalawi kuti azitsata ndondomeko za ziphaso zoyenera akamafuna mwayi wa ntchito m'mayiko ena Mneneri wa nthambiyi ku chipata cha Mwanza, a Sofina Chibenthu, wanena izi kutsatira kuthamangitsidwa kwa Amalawi 490 m'dziko la South Africa.
anthu awa akakhala zoti afika kunoku timalangiza as immigration kuti azipanga folo ndondomeko za immigration zoti akakhale dziko lakunja chifukwa munthu akati apita dziko lakunja kuti kukagwira ntchito pali ndondomeko zake sikuti umangonyamuka kumatani kumapita kumenekoko ayenera aonetsetse kuti ali ndi passport komanso adutsira ku immigration adinda mapasipoti awo bwinobwino akhale ndi chilolezo ndithu choti akalowa muti akalowa mu dzikolo akafika kumene kuja apange ma permit okhalira mdziko muja kapena ogwirira ntchito kuti asapange overstay kapena asalakwire malamulo a dzikolo.
Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku mbc. Masana ano muli ndi ine Romeo Umali. Tiyeni tionenso mitu yake.
Tikuyamikireni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni n'choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidziyendera limodzi kuyambira lero mpakana masiku omwe akubwera kutsogoloku. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu